Ah, kumpanda kunena mo momva kupweteka pansi pa mtima ndi ngozi yopsa kwambiri ndi ngozi yoti sitinganene kuti tingazayifotokoze bwanji kuluza anthu 5 pakamodzi ndi ngozi yayikulu osati masewera
zambiri zikuchitika ku malawi kuno ndabwera ine mlutswana muja kuti tikambirane nkhani ziwiri zitatu nkhani yoyamba imene ndikufuna ndifotokoze pakadali pano ndiyokhudza a chimwendo banda musaiwale kuti a chimwendo banda adamangidwa masiku angapo apitawa iwowatu adamangidwa pa mlandu wonena kuti ama, amafuna kupha munthu wina wake atamangidwa ndikusungidwa mchitokosi cha polisi adapezeka kuti ali ndi vuto la msana ndipo adatumiza ku chipatala kuti akalandire thandizo koma atuluka ku chipatalaku tikunena pano awatsekera akusungidwa ku maula a prison nkhani ina imene tikufuna kuti tikambirane pakadali pano ndiyokhudzana ndi zomwe zachitika masiku angapo apitawa musaiwale kuti masiku amenewa kwachitika ngozi yodabwitsa yobweretsa tsemwe achinyamata amene amayimba ndithu aluso amene amayimba mu bandi ya eli njuchi anachita ngozi ndipo onse anas- analuza miyoyo yawo pamenepa anthu akuyankhula zosiyanasiyana ena akuganizira kuti mwina eli njuchi akukhudzidwa pa imfa imeneyi mumadziwa zokamba za anthu pa social media anthu amakamba zinthu zimene alibe nazo umboni nkhani ina ndiyokhudzana ndi kuperekedwa kwa macontract makamaka ku kampani ya nduna eh, Minister of State Alfred Gangata amene ndithu alandira contract kuchokera ku boma. Nkhani imeneyinso yabweresa zokamba zambiri, koma ndisanapitirize muli ndi ine mlutswana muja wa Ibezo in the building. Don't forget to subscribe at this YouTube channel chifukwa ndimabwera ndi nkhani zosiyanasiyana zochitika kwathu kuno komanso mayiko otizungulira. Nkhani ya Chimwendo Banda ni nkhani imene yavuta kwambiri iwowatu ndithu ndi mlembi wamkulu wa chipani chimenechi cha Malawi Congress Party komanso nthawi imeneyo anali nduna eh, nde mumadziwa ndithu boma likasintha zochitika zimakhala zambiri. Tikunena pano iwowa akuyankha mlandu woganiziridwa kuti amafuna kuchotsa moyo wa munthu wina. Nkhani imeneyi tiyeni tisiyeni padera. Nkhani ina imene timafuna kuti tingothamanga thamangapo ndi yokhudzana ndi ngozi imene tafotokoza poyamba paja makamaka achinyamata amene adaluza miyoyo yawo pa ngozi ya galimoto. anthu akuyankhula zinthu zosagwira mutu zinthu zoduka mutu zosasangalatsa zimene zikupereka ma reaction osiyanasiyana pa social media tibwerenso nthawi ina ndi uh, munthu wina amene tikhale tikucheza naye kuti kodi timve kuti kodi zinthu zake zikuyenda motani koma ndisanapitirire ndi ndi mlendo apa amene ndithu ndikhale ndingofunsa mafunso awiri atatu mwachangu changu kuti kodi zinthu zimenezi akuziona motani mzanga uh, posachedwa apa kwachitika ngozi yoopsa kwambiri uh, imene taluza ndithu achinyamata aluso amene amayimba mu bandi ya Eli Njuchi iweyo ngati mmodzi somwe achinyamata ngozi imeneyi utayimva unayilandira motani Ah, kumpando kunena mo momva kupweteka pansi pa mtima ndi ngozi yoopsa kwambiri ndi ngozi yoti sitinganene kuti tingazayifotokoze bwanji Mm. kuluza anthu 5 pakamodzi ndi ngozi yayikulu osati masewera zimakanika tikangomva pena akudwala timakhala okhumudwa kuti bwanji ndi anthu 5 ndi miyoyo imene yadusayo so kuluza anthu amenewa 5 anthu oti anali ndi mabanja awo anali anthu odalirika mmakomo mwawo it's a big loss honestly it's a big loss ndi zinthu zoti sungazipange recover ayi zapita zapita tizakhala tiku wakumbukira for the rest of pa miyoyo yathu yonse tikutero ndithu kuti timangofuna tingochita kungounguza ndithu nkhani ziwiri zitatu zimene zikuchitika ah, kwathu kuno ku malawi mzanga amangodusa apa ndati ayi usangodusa apa mfiti sidumpha manda tabwera ndikuphaphalise ndi funso limodzi mzanga ndakunyadira kwambiri ine ndathokoza so zikomo zikomo Thanks. until that next time pomwe ndibwereso ndi kaprogramu kena ndingoti mwakumana nonse zikomo